Dia daoibh, agus fáiltigí go dtí an eagrán speisialta seo de Suaimhneas. Chun páirt a ghlacadh in san mhachnamh seo, déan cinnte go bhfuil tú i do shuí go compordach ar chathaoir nó ar an urlár le do chosa fillte, nó má tá an spás agat, is féidir leat luí. ar do bholg nó ar do dhroim. Glac soicind duit féin anois le fiosrú cén ceann is fearr leat. Anois glac soicind duit féin chun tú féin a shocrú sa dóigh is go bhfuil tú iontach compordach agus i do shuí go deas. nó i do luí go deas réidh. Nuair a mhothaíonn do chorp sásta, déan iarracht fiosrú an dtig leatsa do scíth a leigint, rud beag níos mó sa dóigh is go bhfuil tú iontach compordach agus iontach sásta. An mothaíonn do chorp chóir a bheith trom mar gheall go bhfuil do scíth ligthe agat? Is féidir leat do shúile a choinneáil oscailte nó iad a dhruidim, tá sé suas duitse. An dtig leat díriú isteach ar do chuid análaí? An mothaíonn tú é ag dul isteach agus ag teacht amach? Ba mhaith liom go ndéanfaidh tú iarracht é a mhoilliú. Is féidir leat seo a dhéanamh sa dóigh is go mbeidh do análú iontach mall ar fad. Mothaigh an t-aer agus é ag dul isteach fríd do shrón agus amach arís. Nó má tá sé ag teacht amach fríd do bhéal, an mothaíonn tú é ar do bheola? Má tá tú i do shuí, Nó i do luí. Cuir do lámh ar do bholg. An mothaíonn tú é ag dul suas agus síos, ag dul suas agus síos? Mothaíonn do bholg go bhfuil sé líonta agus ansin folamh. Líonta agus folamh. An chéad uair eile nuair a ghlacann tú an anáil mhór isteach agus amach arís, déan iarracht do shúile a choinneáil druidte as seo amach. Nuair a bhíonn do shúile druidte, díríonn tú isteach ar do chuid análaí agus déanann tú neamhaird de na rudaí eile atá ag tarlú timpeall thart ort. Is féidir leat mé a chloisteáil go fóill, ach is cuma faoi gach rud eile atá ag tarlú thart ort. Anois rachaidh muid ar eachtra lena chéile. Coinnigh do shúile druidte agus lig do do shamhlaíocht tú a ghlacadh ar thuras. Is féidir le do cheann íomhánna a chruthú duitse, cosúil le brionglóid, taobh istigh de do inchinn. Anois, tá tú taobh istigh de teach mór te agus tá tú díreach ina dhiaidh folcadán a ghlacadh. Agus anois tá tú i do phajamaí agus tá sé iontach fuar taobh amuigh. Tá an fhearthainn ag cnagadh ar na fuinneoga agus tá an ghaoth ag séideadh tríd na crainn. Tá tú iontach buíoch go bhfuil tú taobh istigh, tirim, teolaí agus te. Anois mothaíonn tú rud éigin atá ag dul thart ar do chosa. atá te agus teolaí agus atá fionnadh air. Cat atá ann. Cuimlíonn sé a shrón ort agus ansin cuimlíonn sé lena chorp bog atá clúdaithe sa fionnadh seo agus amharcann sé anuas ort. Ansin leanann sé air. chuig an seomra suí. Ach sula n-imíonn sé ón seomra, amharcann sé ort, sa dóigh is go bhfuil sé a rá, Hé, tusa! Tar liomsa! Hm, tá na cait seo iontach cliste. Leanfaidh mé air le feiceáil cad é atá sé a dhéanamh. Téann sé isteach chuig an seomra suí agus leanann tú air. Feiceann tú go bhfuil an tine lasta agus go bhfuil sí ag déanamh fuaimeanna atá séimh. Mothaíonn tú an teas ag bualadh do aghaidh nuair a seasann tú isteach sa seomra suí agus amharcann tú síos ar an bhrat urláir agus feiceann tú an cat ina luí go deas compordach. Amharcann an cat ar an tine agus ansin amharcann sé ortsa, ag insint duit gan a bheith ag caint, le suí síos in aice leis ar an bhrat urláir, cois tine. Suíonn tú síos in aice leis agus smaoiníonn tú, 'Seans gur cluiche é seo go gcaithfidh mé achan rud a dhéanann an cat seo a dhéanamh. Leanfaidh mé air ag cóipeáil an chait. Amharcann sé ort go mall, ansin amharcann sé ar ais ar an tine. Déanann tú an rud céarna, amharcann tú ar an chat, ansin amharcann tú ar an tine. Baineann tú sult ag amharc ar na bladhaire oráiste agus buí. Amharcann tú ar an chat agus tchíonn tú go bhfuil a shúile ag oscailt agus ag druidim. Agus ansin nuair atá siad druidte, tá siad druidte ar feadh cupla soicind. Déanann tusa an rud ceannann céarna, tá do shúile oscailte agus druidte, oscailte agus druidte ar feadh cupla soicind an iarraidh seo. Ar feadh cúig. Ceathair. Trí. Dó. haon. Oscailte ar feadh trí dó haon agus druidte ar feadh cúig ceathair trí dó haon. Bogann an cat óna bholg. go dtí a thaobh agus síneann sé amach a chorp go dtí go bhfuil sé deas compordach agus nuair atá sé réidh déanann sé fuaim cosúil le hum cosúil leis an dóigh gur bhog tusa nuair a thosaigh muid seo. Amharcann tú ar an chat agus é ina luí go ciúin agus go compordach. ina chodladh agus a chorp ag bogadh suas agus síos, suas agus síos le gach anáil a ghlacann sé. Ó am go ham bogann a chluasa, cosúil go bhfuil sé ag éisteacht amach fá choinne rudaí eile atá ag tarlú sa teach go fóill. Éisteann tusa fosta. ag tabhairt faoi deara achan uile fuaim atá ag tarlú timpeall ort. Agus tú i do luí anseo in aice leis an chat cois tine, mothaíonn tú te, teolaí, séimh agus suaimhneach. Anois tá tú ag smaoineamh gur seans gur cat tú fosta? Cosúil leis an gceann seo atá ina luí in aice air, mothúcháin iontach compordach atá ann. Tá tú iontach buíoch den chat seo as é a thaispeáint duit, cén dóigh chun scíth a ligint cosúil le cat? Anois, ba mhaith liom go dtiocfaidh tú ar ais chugam ag smaoineamh ar do chuid analú, ag imeacht ón tine agus ón teas agus ag teacht ar ais chuig an machnamh seo bog do bharraicíní agus bog do mhéara, sín amach do chorp agus anois oscail do chuid shúile go mall agus go réidh. agus amharc thart ort. Sula mbogann tú áit ar bith, glac soicind agus tabhair faoi deara cad é mar a mhothaíonn tú faoi láthair. B'fhéidir go mothaíonn tú difriúil ón dóigh ar mhothaigh tú sular thosaigh muid ag déanamh an suaimhniú seo. Bhain mise an-sult as a bheith ag mothú cosúil le cat a bhí cois tine, agus tá súil agam go dtig leatsa sin a ghlacadh agus a mhothú mar sin nuair atá tú feargach nó nuair atá eagla ort nó nuair atá tú buartha nó faoi imní de chineál éigin. Just samhlaigh tú féin i do shuí cois tine in aice leis an chat atá ina luí ina codladh, agus tú deas sábháilte. Maith thú agus tá súil agam gur bhain tú sult as an mhachnamh seo inniu.